Calvary Family Church. Utumiki wa azimayi ku area 51 kapena nene kuti utumiki wa azimayi Calvary yonse unakhazikisa unakhazikitsidwa pa Masalimo 31 kuyambira vesi 10 mpaka na 31 ndiye tikafika pa, pa vesi 20 imanena kuti mzimayi wangwiro ama tambasulira zanja lake kwa anthu osowa nde ifeyo mu area fif- mu, fif- mu Calvary Family Church mm, ngodya zathu nene kuti ma branches athu apa zimayi wangwirowo pali imodzi imene yoti timathangatira ana ovutika kapena tima- timapanga charity work nde ife tabwera kunoko kuzakwaniritsa um, a- arm imeneyo ya charity work iyo chifukwa tinamva kuti malo anowa amasungira ana amene alibiretu makolo awo kapena kholo limodzi ndiye tabwera kuti tizacherezane nawo ku mawu auzimu komanso tinaona kuti sitingangobwera chabe poti ndife amayi timadziwa kuti chosowa cha mwana chimakhala chani komanso kuti munthu kuti akhale moyo sikuti ndi mawu a mulungu okha amayeneranso kuti thupi litani lilandirenso china chake chovala chokudya akhale a- agone pabwino komanso asambe ndi chifukwa chake ifeyo leroli tapezeka tili malo anowa nde ana amene tapeza kunoko tawalimbikisa kuti akhale ana opemphera komanso a- aopa mulungu komanso azilimbikira sukulu chifukwa chake mwationa kuti Kenako takhala mmodzimodzi kumachezana yense payekapayeka ndi cholinga chokuti akhale ana okhazikika m'maphunziro awo chifukwa chokuti mmene akupita kusogolo kunoko umasiye wawo ndi china chilichonse chimene iwo amachimva panopo akapitiriza sukulu ndi kuzaphunzira ndi kukhala pabwino zonsezi zimatha mulungu azangopitiriza kukhala mulungu wawo amene amasamalira ana amasiye mawu a mulungu amanena kuti iyeyo ndiye bambo wa ana amasiye nde iwo akapitiriza sukulu ndikumakhala pabwino nikukhala omvera kali- khalidwe labwino zimenezi zikapangira kuti tsogolo lawonso likhale lotani losintha zikazatero ifeyo monga azimayi angwiro tizaona kuti mulungu wathu ni mulungu wokhulupirika wachita ichi ifenso tatani

tiyamika ambuye chifukwa choti tsiku lija lakwana ndithu ndipo nthawi ijanso imene timayembekezera yakwana amen nthawi inoyo ndifuna kuti tingomva mawu a mulungu mawu a mulungu amenewa amene achokera pa tiwerenga pa yohani 3 vesi lake la 16 mawu odziwika bwino pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa Mwana, Mwana wake obadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Amen. Amen. Tipemphere. Atate, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, ndifuna kukuyamikani ndi kukuthokozani chifukwa cha chilinganizo ichi komanso chifukwa cha mawu anu aja amene yesu munatisiyira kunena kuti mufanizo wanu mmene munanena unena kuti mudzafunsa kuti ndinali ndi njala ndipo simunandidyetse ine ndinali wamasiye ndipo ine simunandi simunandi simunakhale nane nthawi imeneyi ambuye Mwa mau amenewawa tiri nako kulimbika mtima, kuti Ambuye tabwera pa mau, pa malo ano chifukwa cha mau anu. Tabwera pano chifukwa choti inu, Ambuye, munatituma kuti tipite ku dziko lonse lapansi tikakhoza kutumikira ena onse amene asowekera mau anu. Ambuye mulemekezeke chifukwa chonena kuti mau anu amatitsimikiziranso kunena kuti, Akandisiya atate wanga ndi amai anga, koma Yehova. Inuyo mudzanditora. Ambuye, tiri pano tonse amene tasonkhana malo ano. Tiri nawo umasiye osiyanasiyana madera onse. Ndi chifukwa chake tapezeka pano kudzalimbikitsana nawonso ana athu amene akuyenda mu nyengo imeneyi. Inu Mulungu mukalemekezeke, mukatamandike chifukwa cha ukulu wanu ndi mphamvu yanu imene, Ambuye, mukaionetsera kupyolera m'Mau pa malo ano. Mu dzina lamphamvu la Yesu Khristu tapemphera. amen uyu amene amalankhula mawu amenewa haleluya anali nati pakuti mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iyeyo asatayike uyutu anali mulungu mwini wake mwini chikondi Haleluya! Chimene tingathe kudziwa n'chonena kuti Mulungu ndiye chikondi. Mulungu ndiye mwini chikondi chonse. Mulungu ndi amene ali gwero la chikondi. Zikondi zonse zimene timaziona dziko lapansi, koma pali chikondi chimodzi chimene anthu amachisowa, ndiye chikondi cha mwiniwake Mulungu. Haleluya! Tabwera pano si kudzazionetsera kuti tinazo kapena tili ndi kuthekera kotero, koma tabwera pano Ndi chikondi cha Mulungu kudzakuonetserani kunena kuti inuyo simuli nokha chifukwa cholinga chathu sikunena kuti muzakhalebe mnyengo imeneyi koma Mulungu amene amasunga tsogolo la munthu wina aliyense Mulungu ameneyoyo alipangitse tsogolo lanu kuti mukafikire zimene Mulungu akufuna kuti inu mukatani mukathe kufikira. Hallelujah! Koma pali mau amodzi amene akundilimbikitsa mtima kunena kuti inuyo popezatu onse akandisiya inuyo mudzanditola. Ndiye ine, Ambuye, ndifuna munditole pa malo anowa, because kulibe kumene ndikapemphe school fees, kulibe malo ena aliwonse amene ine ndikakhoze kunena kuti ndifuna school fees. Koma inuyo ndi amene munditole mu nthawi inoyo. Haleluya! And Mulungu anakhala wokhulupirika, sukulu ndinamaliza mpakana kulemba mayeso kukafika kuyambira pa nthawi imeneyo ndikuyembekeza ndilembe mayeso a JC. Ndiye akundiuza kuti fees sandilipilira and that time nkunena kuti bambo anga anali atamwalira. Ndimaikumbukira nyengo imeneyo, inali nyengo yowawa kwambiri. Azinzanga anandisakasaka ataiona kalata chifukwa ndinangoisiya kalatayo pa chani, pa bed ku hostel. Ataiyang'ana kalata ija anayamba kuyang'ana kuti kodi mtsikana amene, mzathu ameneyu wapita kuti? And that time sindinali mzimayi, ndili mwana wa sukulu. wapita kuti? Mwina amaona ngati kuti ndadzikhweza kapena ndapita malo ena koma kumene ndinapita ine nathamangira ine ndi kwa Mulungu. Haleluya. Ndinasankha Mulungu. Chifukwa ndinadziwa kuti Mulungu m'mawu ake muli mawu amene amanena kuti akandisiya atate wanga ndi amayi anga Yehova yekha adzatani? Adzanditola. Ndiye ndinakakamira kwa iye kuti Ambuye ine munditola. pakali panopo ine munditola mayi anga aja mukuwadziwa even pakali panopo mmene ndagwada pano mukudziwa status imene ali koma inuyo mulungu munditola muchita chothekera kumwamba kunatumiza mayankho inuyo kuti eku mayankho anu alipo hallelujah mayankho anu alipo simuli nokha muli ndi yehova amene ali kholo kholo labwino kwambiri limene limaona ngakhale tsogolo lanu kholo labwino kwambiri limene limaona ngakhale kumene inuyo pamene mudzafikire komanso ndi kumene mukuchokera kumenenso kapena ntchito imene mudzagwire ndi zimene mudzazifikire m'moyo wanu, limene ndi kholo lopambana kwambiri limene muyenera kukhala nalo ndi nthawi zonse moyo wanu ndi kuika m'manja mwa iyeyo chifukwa dziko limasintha anthu amasintha ineyo ndikunena kuti anthu anasintha nthawi imeneyo makolo bambo anga atamwalira zimaoneka kuti chiyembekezo ndinali chifukwa ndili ndi abale koma nthawi imeneyoyo nthawi imene zitapezeka kuti nyengo zasintha anandisinthiranso Haleluya! Nde nyengo za anthu zimasintha koma Mulungu mwini chikondi samasintha. Ndiye ndikufuna kuti kwambiri malingaliro athu kapena maganizo athu kapena tsogolo lathu tilike kwambiri mmanja mwa Mulungu. Haleluya! Nchifane ndunena kuti ife tikabwerera tikakhala tikupemphererani kuti Ambuye mwasunga tsogolo la mwana amene uja. Mwasunga tsogolo la ana amene aja Ambuye Mulungu okhulupirika tifuna ana amene aja sitifuna tidzawaone ali mu status yomweyi koma tsiku lina lake tidzamve kuti mwana amene ujayu ndi dokotala mwana amene ujayu kapena anatsegula kampani yake kapena akudzilembanso anzake ntchito Mulungu ndi amene amakonza njira yoti muzadutse mpakana kuzafikira pamenepopo aliyense panopa alibe njira imeneyoyo koma Mulungu alinayo njira imeneyoyo ali nalo tsogolo lanu. Haleluya! Chifukwa chonati Mulungu ndi mwini chikondi, Mulungu ameneyuyu ukadzipereka kwa iyeyo amakupatsa zimene iweyo ukusowa pa moyo wako. Haleluya! Ndi chifukwa lero tapezeka, ine sindikudziwa kuti inu mmasowa chani, sindikudziwa kuti mmasowa zofunikira zanji, koma nchifukwa choti Mulungu wakonza njira yomweyo kuti ifeyo tikathe kukhala yankho. kuti kukubwera kwa ifeyo pano ndi yankho lochokera kwa mulungu haleluya mwina mmakhala pano nkumangokhala iwe iwe iwe iwe nokhanokha koma lero likubwera kwathu lero limuphunzirapo china chake lero limukhalapo ndi, ndi, ndi chiyembekezo kunena kuti tsiku lina lake ineyo sindidzakhala chimodzimodzi ndidzakhalanso ndi, ndi kuthekera kuti ndikakhozanso kuthandiza anzanga Haleluya! Ndidzakhala nako kuthekera konena kuti ndikakhozanso kuchita chifundo anthu ena. Haleluya! Ndiye Mulungu ameneyo si Mulungu kapena Mulungu wankhanza. Mutha kumakhalawo ndi malingaliro. Titha kumakhala ndi malingaliro kuti koma Ambuye Mulungu ndi wankhanza. Chifukwa chani mmene akuonekera anawa? Chifukwa chani mmene zikukhalira? Mulungu wathu si Mulungu wankhanza ndipo si Mulungu olakwitsa. Mulungu wathu ndi Mulungu wadongosolo. Ndi Mulungu mwini chikondi. Ndi Mulungu mwini wa mphamvu zonse. Ndi Mulungu amene amasunga tsogolo la munthu. Haleluya! Mulungu wanga ndi Mulungu, ndi Mulungu wamphamvu. Ine Mulungu anandiganizira nthawi imeneyoyo. Ndinalibe chiyembekezo. Ndinalibe tsogolo. Nyengo zanga zitafika pa, pa level imeneyoyo, ndimachita kutha kumaona kunena kuti ineyo nde tsogolo ndilibe. Ngati zayamba kuvuta kuti ndilembe mayeso a JC, Nde zasokonekera pakali panopa, ineyo tsogolo ndilibe. Koma Kumwamba kunali ndi chiyembekezo. Haleluya! Kumwamba kunali ndi dongosolo. Kumwamba kunali ndi tsogolo. Ndifuna ndilimbikitsane nanu, kunena kuti inuyo ndinu anthu oti muli ndi tsogolo. Kuyambira lero, muyambe kudziona kuti, Ndine mtsungwana wa tsogolo. Ndine mnyamata wa tsogolo. Ndine mnyamata amene Malawi inoyo tsiku lina lake idzanena za ineyo. Hallelujah! Sinu osawerengedwa ku society. Ndinu owerengedwa. Muli ndi tsogolo chifukwa muli ndi Mulungu limene ndi kholo loyambirira limene limadziwa za tsogolo lanu, limene limadziwa mawa lanu. Hallelujah! Aliyense pano mawa lake satulidziwa kuti ndi lotani, koma Ambuye waliyendera kale mawa lathu. Ndi chifukwa chake tinena kuti ndi Mulungu wachikondi, chifukwa chonena kuti amatha kutipewetsa zinthu zina zimene zikanatha mwina kutipweteka kutsogolo kwathu. Iye nkutipewetsa, nkutidutsitsa njira ina imene ifeyo sitimatha kuidziwa kuti kodi chifukwa chani tikudutsa njira iyi. Haleluya! Mulungu ameneyuyu akusungani inu, akutetezani inu mmoyo mwanu. Koma chimene ndikufuna kuti ndikutsimikizireni, nchonena kuti mudzipereke kwathunthu kwa Iye. Ine ndinadzipereka kwathunthu. Mmene ndimalira pamaso Pake, sindimangolira kuti, Inu Mulungu woyipa Inu. Inu Mulungu, zoona kupha bambo anga? Inu Mulungu, wo, wo, Inu wolakwitsa Inu. Inu Mulungu, zoona mungachite chonchi? Inu Mulungu, ayi. Koma ndinamuwuza kuti, Mulungu, tsopano mwatsala ndinuyo, dadi wanga. Mwatsala ndinuyo mayi wanga, mwatsala ndinuyo zina zonse za inu, inuyo Mulungu mundithandiza. Ndipo Mulungu anandithandiza. Ndipo Mulungu anandipatsa kuthekera kumene lero ndikuthanso kuyanjana ndi azinzanga. Inunso Mulungu amene akuthandizani sakusiyani chimodzimodzi. Ndinu ana a tsogolo, ndinu ana a chiyembekezo amene Malawi ikamakhala, ikamakhala, idzakhala ndi dzina, inuyo mudzakhala ndi dzina m'Malawi munomo. Haleluya! Mudzakhala ndi makampani, mudzakhala amayi a pa banja lanu, ngakhale magalimoto amene akuoneka panjawa, ilipo yanu imodzi imene inuyo mudzayendetsa. Pakali panopo akupanga design, design, amene akupanga design magalimoto amenewo ndi oti mudzayendetse inuyo amene mwakhala apa. Haleluya! Simukhala chimodzimodzi m'moyo mwanu, mukakakamira kwa Mulungu ameneyuyu. Mukayenda ndi Yesu ameneyuyu chifukwa ndi Yesu amene amasintha tsogolo la munthu. Ndi Yesu amene amasintha nyengo za munthu. Nyengo zokanidwa zimatha kufika koma Yesu ameneyu ukakhala naye imafika nyengo yonena kuti aliyense amafuna kukhala bwenzi ndi inuyo ilipo nyengo imeneyi. Haleluya! Mukhoza kumaoneka kuti ifeyo tikuoneka kuti tsogolo lathu lili pa malo ano. Likungooneka mmene likuoneka kuti ife basi ndi othera pompano. Simukuthera pompano. Pano ndi njira chabe, mukungodutsa. Tsogolo lanu muli nalo. Mulipo, ulipo ulendo amene mukupita. Ngakhale dziko, kwa, mwa ndege zimene mmaziwona zikudutsazi, inuyo kuyambira lero muzikhala ndi kulosa kumanena kuti, Tsiku lina ndidzakwera ndege imeneyi kutuluka mMalawi muno kukatumikira kunja. Haleluya! Ndidzakwera ndege imeneyi kupita ku sukulu kunja, osakhala mMalawi muno. Sindikuthera pano. Sindikuthera pa Youth Care Ministries. Koma ineyo ndiri nako kwina kumene ndikupita, tsogolo langa. Haleluya! Khalani nachoni chiyembekezo chimene chifukwa ndi Mulungu wa chikondi. Ndi Mulungu wosunga tsogolo lathu. Akuti Iyeyo chifukwa akuti Iye anakonda kotero kuti anatumiza Mwana wake yekhayo kuti yense wokhulupirira Iyeyo akhale nawo moyo, akhale nawo moyo wosatha. Ndikupempheni chinthu ichi. Tikudikira Yesu ameneyuyu. Tiri mkati mokhala mwa, mwa, mwa kudikira nthawi imeneyi imene Yesu akubwera. Mu dziko lino lapansi muli zinthu zambiri, koma chinthu chimodzi chimene ndingakupempheni, mukadzipereka kwa iyeyo ndi kuyenda naye nthawi zonse, musaiwalenso kuti akubweranso kudzatenga oyera mtima. Sitikuyenera kukhala anthu onena kuti Yesu mmene ama amafotokoza kuti iyeyo anali akuti mmene amaperekedwa ku dziko lapansi, amaperekedwa ngati nsembe. Haleluya! Amaperekedwa ngati nsembe imene aliyense payekha payekha. Mu nthawi ya kalelo anthu amapereka nsembe pa iwo okha akalakwa. Akuti apa amene akalakwa tikawerenga ku Deuteronomy kuti amanena kunena kuti aliyense amene banja limene limakhala kuti limene lalakwa limayenera kutenga mbuzi. Ena amayenera kutenga nkhosa. Amene anali osaukitsitsa amayenera kutenga tinkhunda tiwiri. timene amapita nato ku kachisi, kukapereka tinkhunda timeneto kuti tikatenge machimo awo. Ndipo akuti nkhunda zija akapita amazikhazika poteropo, kapena nkhosa, nkhosayo amayikhazika potero, nkuyamba ku, kuyi, kuyinenera zinthu, Iwe ndi wotembereredwa chifukwa ti, tinapanga tchimo lakuti, ndiye ukuseza machimo amenewo. Iwe ndi wotember. Ndiye nyama imene ijayo amayisiya ndi kuyi, kuyi, kuyisiya imapita ku nkhalango. Ku nkhalango kumene kujako ndiye kuti kaya imakadyedwa ndi zinyama, kaya imakatani, imakhala kuti ndi yotembereredwa, yaseza machimo a banja limenelo. Ndiye Yesu pobwera, amabwera kudzathetsa zonsezi. Kunena kuti sitikuyeneranso chifukwa panali ena osaukitsitsa mwina amakanika kupeza ndi nkhunda yomweyo. Haleluya! Zimakhala zowavuta kuti kodi machimo athu akachotsedwa bwanji? Komano Yesu Khristu anabwera kudzakhala ngati nsembe. Anabwera kudzaperekedwa m'malo mwathu ngati nsembe, kukhetsa mwazi Wake, cholinga chonena kuti wina aliyense akapulumutsidwe. Haleluya! Ndiye inu muli apa, inu abale anga muli apa, ndikufuna ndikufotokozereni lero kuti chikondi chimenechi, Yesu Khristu sanafune kungokhala self-centered. Akanakhala kuti ndi wodzikonda, akanatha kungobwera, nkunena kuti, Ah, ineyo basi, ndi m'mene zikuonekera, ndizunzika kwambiri, ndikubwereranso kumwamba. Koma anasiya ulemerero wonse kumwamba, anasiya china chilichonse kumwamba, kubwera kudzawonetsera chikondi chimenechi, kudzawonetsera chikondi chenicheni, kapena kuti kach, pa ichi, inde, inde, pa chikondi cha Mulungu. Haleluya! Kusinthika kwanu kukhale kwakukulu konena kuti nyengo zanu Mulungu azisinthe kwathunthu. Sindikufuna kuti tsiku linalake inuyo mudzakhale ndi umboni wonena kuti panabwera azimayi enaake. panabwera azimayi ena ake. Haleluya! Chifukwa, ena mwa okha azimayi awawa akudziwa kunoko, mwaokha, chimene Mulungu adzalankhula, akhoza kudzabwera, kudzapanga. Ameni. Si kotsekeka kunoko, ndikukhulupirira kuti awa si achilendo. Awa aliyense akuadziwa, eti? Ena mwa, ena mwina sitikuadziwa, koma awa akuadziwa, amapemphera ku Falls. akupatsa apereka number yawo mukhoza kuwapanga approach komano inuyo musakhale ongodalira kunena kuti atipempherera ndakamba kale kunena kuti ine ndinatenga step yopemphera pandekha inunso mutenge step yopemphera kumfunsa ambuye kumuuza ambuye za tsogolo lanu Kumuuza kuti Ambuye, ineyo nda anthu aja ikhale ngati uneneri umene mukumva apa pakali pano kuti simukhala chimodzimodzi. Pano ndi pongodutsa. Ndanena kuti pano ndi pongotani? Mawu amenewa adzipanga echo mkati mwa moyo wanu. Pa, mawu amenewa tsiku lililonse mukamadzuka, mawu amenewa adzikhala akumapanga, akumaliza belu kunena kuti pano ndi pongodutsa Ambuye. Mulungu wanga, Inu amene mu, muli Tate wanga, amene m'madziwa za tsogolo langa, pano ndi pongodutsa. Koma alipo malo amene Inuyo Mulungu mukundikonzera a tsogolo langa. Haleluya! Nyengo zanga, Ambuye, mukuzisintha kuyambira tsiku lilonse mukadzuka. Muziti Ambuye, zikomo kuti mukusintha nyengo yanga. Zikomo kuti mukusintha moyo wanga modabwitsa. Haleluya! Tiyeni tipemphere. Atate, mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu, Mulungu wokhulupirika, Mulungu wokoma mtima, Mulungu wazifundo. Mulungu amene simulephera, Mulungu amene ngakhale ku Yesaya kuja munakamba zokhudzana Ambuye ndi ana amene ali osiyidwa ngakhalenso akazi komanso ngakhale okalamba Yehova. Iyi ndi pati imodzi imene Ambuye ifeyo tafunitsitsa kuti tikwaniritse Yehova. Mulungu wanga tipemphera kuti ana awa Yehova ali m'manja mwanu. Mupitirira kuwatetezera, mupitirira kuwasamalira. Titatha, Ambuye, kusanthula Mawu Anu, titatha, Ambuye, kuwafotokozera za chikondi Chanu, kuti Inu ndinu Mulungu wa chikondi, nchifukwa chake munatumiza Yesu, kuti, Ambuye, akakhale nsembe mmalo mwathu. Ambuye, ndi pemphero langa, masana ano, kuti Yehova anawa sakakhalanso mmene aliri, Yehova, ndikupemphera mu Dzina la Yesu Khristu kuti mukasintha nyengo zawo. Despite, Ambuye, inde, ngakhale mizimu ina iliyonse ya ku mtundu imene imatsatira mtundu kutsatira generation yawo, Ambuye, ndikupemphera mu Dzina la Yesu Khristu kuti anawa mbewu yawo kuyambira lero tikudula kuti palibe mwana Mwa iwo, mwana amene adzachoka mwa iwo adzakhalanso osiyidwa. Mu Dzina la Yesu Khristu, adzakhala ndi tsogolo, ngakhale zidzukulu zawo sizidzakhalanso za masiye. Mu Dzina la Yesu Khristu, ndikupemphera, zisomo Zanu, Ambuye, ziakhuze ana awa ndi kuwapatsa tsogolo lowala. Mu Dzina la Yesu Khristu, Ambuye, nthenda zina zirizonse, ngakhale zina zirizonse zimene zimadya tsogolo la anthu, zimene zimapanga divert pa tsogolo lawo, Ambuye, tikuzikaniza mu Dzina lamphamvu la Yesu Khristu. Tikuzidula kuyambira tsopano. Mawu Anu amatitsimikizira, Ambuye, kuti tidzalengeza chinthu ndipo chidzakhazikika pa miyoyo yawo. Chidzakhazikika pena paliponse, Ambuye, chimene tidzachilengeza. Pa Yobu 22 vesi yake ya 28, Mulungu munatsimikizira mawu amenewo. Munanena kuti china chichonse chimene tikapempha, Ambuye, tikachilengeza, chidzachitika. Ambuye, tikupemphera kuti ana awa sakhala chimodzimodzi. Sadzakhalanso, Ambuye, ana osiyidwa, Yehova, koma kuti mwapatsa, inde, kudzidalira, mwapatsa tsogolo lozidalira, mu Dzina lamphamvu la Inu Yesu Khristu. Mulungu wokhulupirika, Mulungu Wamphamvuzonse, amene mukuyang'anira tsogolo lawo, Yehova, tikufuna, Ambuye, tidzachitira umboni kuti, Mulungu, munasintha nyengo za ana awo. Munasintha kwathunthu ndi komalizitsa. Mu Dzina lamphamvu la Inu Yesu Khristu, tikuyamikani, Ambuye. Tikudziwa ngati ana, Yehova, amakhala nayo nthawi. imene amafunitsitsa atacheza ndi mayi wawo, atacheza ndi bambo awo. Koma Yehova, Mulungu wokhulupirika, Mulungu wokoma mtima, n'chifukwa chake Yehova tapezeka malo ano kudzawaonetsera chikondi chanu, Yehova, kudzawaonetsera kuti Ambuye, ndife amayi awo, Yehova, komanso Inu, Mulungu, mukapitirira kuwasangalatsa mu zonse zimene amazikhumbira kupyolera mu Dzina la Inu, Yesu Khristu. Kwezekani, lemekezekani, Yehova. Zikomo chifukwa cha mawu anu, kuti amadutsa pena paliponse, mmisempha, mminyewa, mmene mukanika kudutsa china chonse. Koma, Inu Yehova, Mawu Anu awo akakhazikike mwa iwo, kuti Inu Mulungu ndinu Mwini chikondi. Inu Mulungu ndinu Mwini mphamvu zonse. Inu Mulungu ndinu Mwini tsogolo la munthu wina ali yense. Zikomo kuti tikuwona, Ambuye, ana awa mukuwasintha, mukuwakhazika, Ambuye, a, a, kukakhazika malo odabwitsa mdziko lino la Malawi. Zikomo kuti mmodzi mwa ma president adzapezeka pa ma pa ma ana awo mu dzina la mphamvu la inu Yesu Khristu. Zikomo kuti Ambuye tikuona ma loya, tikuona ma nesi amene adzakhala Ambuye akuthandizira bwino ndi zifundo za inu Mulungu. Mukwezeke, mulemekezeke, mutamandike chifukwa. Ndinu Mulungu wodabwitsa. Tikuyamikani, Ambuye, chifukwa cha onse, management ya pano, Ambuye, imene inaganizira kuti, Ambuye, ikakhale ndi utumiki umenewu. Yehova Mulungu wokhulupirika, mukasamalire ngakhale onse amene amagwira ntchito pano, chifukwa amagwira ntchito yachifundo imene Inu, Ambuye, ife ngakhale tikulepheranso, Koma Jehovah, Mulungu okoma mtima, atsogolereni, ayang'anireni, apatseni, Ambuye, nzeru. Apatseni, Ambuye, kuthekera koti utumiki umenewu, Ambuye, ukapitirire. Mu Dzina la Yesu Khristu ndapemphera. Amen. Amen.

ine ndine mai abusa kapotera tachokera ku area 51 uh, ku area 51 kumeneku ndi ku mpingo wa calvary family church tabwera kuno ku youth care ministries kumene tikudzapereka katundu amene timadzaona ana amene ana amasiye amene amasungidwa ku malo amenewa tachita cholinga chimenechi tinali ndi ndi choli tina tachita chimenechi ndi cholinga chokwanitsa mawu amene akupezeka m'baibulo amene umene yesu khristu anasiya ngati utumiki kunena kuti Tiyeneranso kusamala ana amene ali amasiye, akazi amasiye komanso ngakhale a, okalamba. Ndiye ifeyo tapangapo gawo limodzi la zimene Yesu Khristu anafotokoza m'Baibulo, kunena kuti tiyenera kusamalira anthu amenewa. Tiyeneranso kutengapo udindo monganso. Mwe, ku, ba, ku m'baibulo mwemu ku chipangano chakale ku yesaya timamva mawu amene amafotokoza onena kuti chifukwa kuti a- atsogoleri samatenga mbali yosamalira ana amasiye komanso ama, amapondereza amasiye amapondereza anthu okalamba mulungu anakwiya nazo nde pachifukwa chimenechichi tikamawerenganso nkhani imeneyi m'buku lonse la yesaya timapezamo mawu amene amene akufotokoza zimenezizi kusonyeza kuti mulungu amakhala amakha amakhala ndi chidwi kwambiriso pa anthu amenewawa ngati ifeyo sitengapo sitengapo mbali ngati ifeyo sitengapo udindo owasamala chifukwa choti zinapangitsa chifukwa chakukwiya kumeneku timamva onena kuti mulungu atakwiya ku- m- mkwiyo wake unapangitsa kuti anthu wa israeli yense alandire chilango ah, ka- kukanthidwa ndi ah, m- ah, ma- ma- ma- uf- maulamuliro anzawo amene amapezeka mu nthawi imeneyoyo ndiye ndi chifukwa chake ifeyo tabwera kuno kuona kuti ndi mbali imodzi yofunikira ya utumiki yonena kuti tiyenera ndithu kukumbukirapo gawo limeneli kusamalira ana amasiye amenewawa amene amakhala kuti nthawi zonse alibe chiyembekezo alibe mayi wawo, alibe wina aliyense amene, koma ifeyo tinaona kuti nkofunikira tibwere tidzacheze nawo ana amenewa komanso titenge zinthu zimene ifeyo tingakwanitse kufikira kuti tikhoza kuwapatsa ana amenewa zimene iwo amazisowa.

kunoko makamaka tinabwera kudzalimbikitsa ana athu amene tinapeza kuno kunali pemph- mapemphero uthenga maibusa athu analalika uthenga ochokera pa yohani 3 verse 16 imene imalimbikitsa ana aja kukamba za chikondi cha mulungu komanso tinabweretsa zinthu zosiyanasiyana ngati thandizo kuti tidzapatse ana athu aja kungokwaniritsa za zina zimene

ndipo ndimagwira ngati programs coordinator amene ndimayang'anira china chilichonse chokhudza ana uh, youth care ministries tili ndi ma programs ambirimbiri ngati mmene taonera kunoko kuli safe haven homes safe haven homes ndi komwe timasunga ana ana we- oti amasiye ena tinapeza akuyenda ma streets ndi mogwirizana ndi ofesi ya social welfare amatipatsa ana aja ndikumawasunga ndithu uh, ma programs ena ndoti timapanganso after school program tilinso ndi s- sponsorship yoti timna timayenda mcommunity mu tikaona kuti ana aja akuvutika kwambiri timapezera ena oti athandize ngati mene mwabwerera chonchimo kuti timatha mwina kupeza kuwapempha amayibusa abusa kuti tili ndi ana awa akufunika chithandizo ndiye ndikuthokoza kwambiri ku area 51 cfc chifukwa chobwera ndipo nthawi mwabwera ndiyo nthawi yoyenerera yoti ifeyo timafunadi chithandizo uh, so far panopa ana amene tili nawo kunoko ku safe haven homes ali ku ana 17 ana ena apita ku sukulu ku maboding'i koma ana ena amayendera ena ndi aprimary enanso ndi asekondary main focus ife timapanga kwa timasunga kwambiri ana amene ali ma teenagers osati ang'onoang'ono komanso akuluakulu kwambiri iyayi komano mwina from 13 kumapita ka 21 22 e ndipo zomwe ndi crucial age yovuta zimachitika zambiri pa miyoyo yawo ndiye tikungopempha kuti mwati mwabwera amami anatilalikira pa yohane 3 verse 16 aperekera umboni wawo watikhudza watisintha anenanso zambiri zoti ife sitimadziwa tazindikira zambiri mwe ana azindi- azindikiranso zambiri zoti mwina iwo sanamveko osamadziwa kuti iwo moyo wawo mwina ena amangoona ngati zoti basi zangothera pa youth care pano sazapitanso kwina kulikonse koma zomwe ayankhula mami ngati ine ndasunthika ndikhupirira anawanso asunthika nde tikuthokoza kwambiri kwambiri zikomo kwambiri aka kasakhale koyamba kakhale ku- m- kapitirire kuti muzibwerabe kumazationa muzitipempherera moyo wathu moyo wa anawa wa tsiku ndi tsiku komanso pemphereranso ministry yathu Get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you.